Tá súil agam go mbíonn cead agam a theacht ar ais arís i ndiaidh an léacht seo. Ach nuair a chuala mo bhean chéile go raibh mé ag teacht, bhí áthas mór uirthi, bhí sí iontach bródúil. Scríobh sí síos roinnt topaicí gur shíl sí gur chóir domh labhairt faofa. Agus ansin d'oibrigh sí liom ar script agus Tá an script liom anseo, áit inteacht, but ó tharla, ní thiocfadh léi a theacht, ó tharla nach bhfuil sí ag teacht, tá mé ag gabháil a thabhairt mo léacht féin. Tá mé ag gabháil a labhairt libh faoi ghnéithe áirithe den saol atá feicthe agam le tamalt anuas agus is gnéithe iad, gnéithe iad atá cineál de thromchúiseach go leor agus gnéithe nach dtuigim féin mar is ceart. Agus má tá iriseoirí ar bith anseo insa lucht féachana, mholfainn daoibh éisteacht go cruaidh, nó b'fhéidir go dtiocfadh libh rud inteacht a fhoghlaim ón léacht, agus is fíor go bhfuil cás éigin anseo gurbh fhiú fiosrú agus scríobh chuig na páipéir chuig. Scríobh mé féin, dála an scéil, litir chuig an Irish Times cúpla iarraidh ach Ní chuir siad i gcló riamh é. Chuir mé ceann chuig an Independent agus chuir siad sin i gcló ceart go leor, ach sin scéal eile. Bhuel, daoibhse a bhfuil suim agaibh goidé a bhí léacht mo bhean chéile faoi? Tá an teideal agam anseo go fóill. Géarchéim an Pharanóia i measc Scríbhneoirí na Gaeilge an teideal, agus is scríbhneoir Gaeilge í féin agus,

cur amach maith agam air is a raibh eolas maith agam air agus rinne mé sin a bhfuil baint aige le mo chuid oibre. So sé an teideal atá ar mo, bhuel ar tús theastaigh uaim labhairt fá dtaobh de ábhar áirithe, atá cóngarach do mo shaol agus sin cúis na Gaeilge sa fiche haonú aois. Ach mar atá fhios agaibh uilig tá rialacha áirithe ag baint le symposiums den chineál sin. Caithfimid cloí leis na rialacha so mar sin níl mé ag gabháil a labhairt faoi cúis na Gaeilge insa fiche a haonú aois. Tá tá ábhar eile agam atá clósáilte do mo shaol agus eh sé sin ríomhairí. Agus teideal atá ar mo léacht inniu Na hIlchineál Úsáidí Éagsúla agus Úsáideacha gur féidir a bhaint as Ríomhairí. Anois gan mórán moille, tosóidh mé mo léacht ar ríomhairí. So, shíl mé go raibh an teideal sin rud beag rófhada, mar sin ghearr mé é go dtí ríomhairí. Nó bhí fotheideal agam air fosta agus sin An Cogadh ar na Sráideacha. Fotheideal ansin. Em, bhuel, bímse ag obair sa chathair, in oifig, agus eh, obair thábhachtach atá ann, bím ag plé le ríomhairí agus rudaí mar sin. Níl mé ag iarraidh éirí ró-theicniúil insa léacht seo, ach Seo griangraf den foirgneamh a mbím ag obair ann agus níl m'oifigse le feiceáil ansin, tá m'oifigse ar chúl an fhoirgnimh ach tabharfaidh sé idea daoibh ar dtús má ceantar cibé but siúlaim isteach go dtí an obair achan lá. Is maith liom nuair a shiúlaim isteach an bealach céanna a ghlacadh achan lá mar ní maith liom rudaí tarlú as an ghnách agus nuair a ghlacaim an bealach céanna bíonn faoiseamh de chineál agam. Ach sa léacht inniu ba mhaith liom cineál blaiseadh a thabhairt daoibh ar an cineál lá a chaithim. Agus an lá áirithe seo a raibh mé ag siúl isteach go dtí mo chuid oibre bhí rud inteacht cineál imeallach ag cur isteach orm. agus níor thuig mé goidé a bhí ann. Bhí, bhí cineál míshuaimhneas inteacht orm agus ní raibh fhios agam, shiúil mé liom cibé agus ní raibh fhios agam go díreach goidé a bhí i gceist. Ach ansin thoisigh mé ag tabhairt rudaí faoi deara, insa chathair. Agus thug mé seo faoi deara, seo rud atá thart fríd an chathair. Súile, bhí siad do mo choimhéad as, as achan áit, achan áit a rachainn. Bhí súile ag mo choimhéad, seo sampla eile daofa. Tá an péire súile seo tá cineál cineál bagrach orthu agus bíonn cuid, tá cuid acu a bhí fiosrach agus chuir sé imní orm. Caithfidh mé rá. Agus nuair a shiúil mé isteach píosa eile thug mé faoi deara go raibh an fear beag dubh seo ag mo leanstan isteach. Agus caithfidh mé ráit gur, ní raibh mé iontach suaimhneach fá, sásta fá seo. Feicfidh tú sampla eile de anseo, sílim go bhfeicfidh sibh é i bhfolach. ins na scáilí ansin. Arís, cuma cineál bagrach air agus feargach b'fhéidir. Níos faide ar aghaidh ansin, na súile céarna arís le feiceáilt. Cheap mé b'fhéidir go raibh teachtaireacht inteacht ins na súile seo, ins na comharthaí seo a bhí le feiceáilt, agus bhí mé ag smaoitiú, cé leis iad? Cé leis na súile seo? Nó cé a chuir ann iad? Agus cén fáth a raibh siad ag coinneáil súil ghéar ormsa? Seo anois sampla eile de na súile a chonaic mé. Agus ag taobh na súile seo chonaic mé comharthaí eile a bhí curtha ansin d'aon ghnoithe ag duine inteacht a bhí ag iarraidh teachtaireacht inteacht a chur chugamsa. Ach níor thuig mé goidé an teachtaireacht a bhí ann. Agus, bhuel, shiúil mé liom isteach go dtí mo chuid oibre. Ó sé. Bhuel seo an cineál gnáth set up a bhíonns istigh in oifigí anois thart fríd an tír uilig. Feicfidh tú go bhfuil ríomhaire ag gnáth ríomh, tá an scáileán acu agus méarchlár agus luchóg. Agus sin an cineál gnáth set up ríomhaireachta a bhíonn anois insa ghnáthoifig. Like, ní hé timpiste ar bith go raibh na rudaí seo le feiceáilt ar an bhealach isteach go dtí an obair. Má thig linn seo a scrúdú, eh, fear beag seo, eh, tabharfaidh sibh fá dear gur c- tá cruth cineál de bunúsach aige, tá sé cineál simplí. Ag an am chéarna, tá rud inteacht iontach tuarúil nó. Drochfháistineach fá dtaobh de ag an am chéanna, shíl mé féin. Rinne mé iarracht é a chur siar isteach i mo chuimhne oiread is a thiocfadh liom, ach de réir mar a shiúil mé liom chonaic mé níos mó agus níos mó do na comharthaí seo, na teachtaireachtaí seo. Bhí mé ag wonderáil an raibh brí inteacht polaitiúil ar chúl na gcomharthaí seo. Bhí cuma ar phictiúr anseo de mhadadh agus rud inteacht ag dul ar aghaidh. Nuair a chonaic mé an pictiúr seo, or an comhartha seo, sheasaigh mé trasna an bhealaigh mhóir. ar feadh leathuaire go bhfeicfinn an dtarlódh rud ar bith, ach níor tharlaigh rud ar bith. Ní fhaca mé, ní raibh grúpaí daoine ag teacht le chéile agus ní raibh daoine ag amharc anuas ó fhuinneogaí le, ó fhuinneogaí arda ná a dhath mar sin. Mar sin shiúil mé liom píosa eile. Ar Lána Stiofáine thug mé seo faoi deara, tchífidh sibh, an fear beag arís Ach seo fianaise de neach beag ag tabhairt breithiúnas ar chruth an neach eile agus ba léir domh anseo go raibh sé ag tabhairt, ag coinneáil súil ar níos mó ná mé féin. Agus ansin thug mé fá dear go raibh cineál eagar ag teacht ar na fir dhubha seo, na fir bheaga dhubha seo. Bhí siad ag teacht i gcionn a chéile. Seo pioctúir a ghlac mé. Ghlac mé seo trasna ón ospidéal meabhairghalair Naomh Pádraig ar Sráid Stíofáine. Eagar ag teacht air arís. Agus ansin, níos faide isteach. Agus sin, chonaic mé sin ar chúl Bóthar an áit a bhfuil Caisleán Bhaile Átha Cliath. Agus caithfidh mé a ráit gur chuir siad seo imní millteanach orm. Trí nó ceithre huaire chonaic mé an cruth áirithe seo, bean mín ardnósach, tabharfaidh sibh fá dear go bhfuil cineál gúna gorm velvet uirthi. Ag an am chéanna ní féidir leid fiú a fháil as a ghruaidh fuar an toicí. Chonaic mé níos moille í. Nuair a tháinig mé, nuair a bhí mé ag glacadh pioctúir don, don, don leide seo, tháinig fear seo aníos a fhad liom agus bhí sé ar chroisíní agus tháinig sé orm go tobann, rud a chuir iontas orm. agus chuir sé ceist orm, sé a dúirt sé, an bleachtaire tusa? i mBéarla labhair sé agus d'amharc mé air, bhuel cé gur ceist a bhí ann, dúirt mé liom féin gur sin ceist cineál de iontach le cur, bhí, agus ansin leis an cheist cineál de mhíniú, dúirt sé liom, ó chonaic mé tú ag amharc ar na comharthaí, bhí cuma eolach ar an fhear seo, cad é an dóigh a raibh a fhios aige gur comharthaí a bhí iontu. Nuair a ghlac mé pictiúr don chomhartha seo bhí fear ina sheasamh ar an tsráid, tsráid, sráid siúil a bhí ann, mála plaisteach aige agus é lán cannaí beora. Bhí sé ag gabháil de sin agus ag scairtigh le daoine a bhí ag dul thar bráid. Agus chonaic sé mé ag glacadh an phictiúir. Thug sé cúpla coiscéim anuas go dtí. an áit a raibh mé i mo sheasamh agus chuir sé a bhéal suas go dtí mo chluas. Is mhothaigh mé boladh an ólacháin as a bhéal ach dúirt sé rud inteacht liom. Scríobh mé síos é. Dúirt sé, Tá an cac ag dul a bhualadh an gaothrán gan mhoill. Fan go bhfeicfidh tú. Tá rudaí ar tí tarlú. Anois. Ní mise duine a bhfuil cineál de, ní chreidim i dtairngireachtaí ná a dhath mar sin, ach caithfidh sibh admháil go bhfuil rud inteacht cineál tairngireach fá sin. D'fhág mise an áit chomh gasta is a thiocfadh liom. Bhí cuma air gur fear a bhí ann a bhí sásta lena chomhluadar féin agus d'imigh mé, rith, bhuel, ag siúl go sciopthaí síos an bealach mór, ach ansin, cad é a rith amach romham, ach an fear beag seo arís, tabharfaidh sibh fá dear ag an am seo go bhfuil athrach éideadh air, go bhfuil sé ag iarraidh a bheith faoi choim, a chur féin faoi cheilt arís. Ach d'aithin mé, ag an am chéanna, bhí mé ag smaoitiú, cá háit a bhfaca mé seo roimhe? Cá háit a bhfaca mé an íomhá seo roimhe? Agus bhí na ceisteanna sin ag dul fríd mo chloigeann an t-am ar fad. Bhí leideanna agus comharthaí le feiceáil thart fríd an áit uilig. Ach seo na ceisteanna a rith liom ag an am, cé a bhí freagrach as seo go léir? An raibh mórán acu ann. Agus cad é ar mhaith leo mise a dhéanamh. Anois, dá mbeadh siad á dhéanamh ar mhaithe liomsa, thiocfadh liom cuidiú leo, tá mé cinnte. Tá cúpla pingin curtha i dtaisce agam, is rudaí mar sin. Ach ag an am chéanna, bhí mé, ní raibh mé, bhí amhras orm. difear é. Shiúil mé liom agus ansin tháinig mé trasna seo, an bocsa seo, bocsa bán, agus díreach ag a thaobh, bocsa dubh, a bhí curtha ansin de réir chosúlacht ag duine inteacht. Ar an bhalla ní raibh duine ar bith thart. Scríobhadh ar an bhocsa comhartha Confess your sins or your secrets here, admhaigh do chuid rún anseo. Bhuel, níl fhios a'm tuige ach stróic mé amach píosa páipéir as mo leabhar nótaí agus scríobh mé síos an rún ba shearbha agus ba dheacra domh a admháil os comhair an tsaoil. Agus d'fhill mé an páipéar agus chuir mé isteach ins an bhocsa litreacha, leitir. Ansin nuair a bhí sé istigh agam bhí mé ar éill amháin. Tharla go dtearn mé feall orm féin a bheith ag sceitheadh mo rúin nó an raibh mé ag déanamh feall ar an té a bhí ag gabháil a léamh an rún. Mar sin em is cér bith bímse ag obair le ríomhairí mar a dúirt mé. Agus cineál obair dheacair atá ann. Eh tá sé leadránach go leor amannaí sa gan bhuíochas. Agus ag an am chéanna, like, is duine daonnach mé, sílim. Ní cheart dearmad a dhéanamh de sin agus tá croí ionam. Féadaim a rá go bhfuil ardmhianta agam fosta. Admhaím go bhfuil mé lag mar dhuine. Tá aiféala orm faoi rudaí Nach dtearn mé i mo shaol. Tá rudaí gur mhaith liom déanamh. Tá mé buartha nár nocht mé mo mhothúcháin mar is ceart agus ag an obair tá deascannaí ag achan duine agus maisíonn siad iad le rudaí figéiri agus doodahs a chuireann individualacht s'acu féin in iúl. Ach níor éirigh liomsa riamh a leithéid sin a dhéanamh. Tá mé buartha nár choinnigh mé teangmháil le mo chuid cairde anuas fríd na mblianta is gur lig mé daofa uilig imeacht uaim duine ar dhuine. Bím iontach gnoitheach. Níl am agam a bheith ag tabhairt freagair ar ríomhairí, ríomhphoist agus teachtaireachtaí den chineál sin. Níl faic ann ach an grá uilig ag deireadh an lae. Is truaighe nár lig mé domh féin bheith níos sásta mar dhuine agus níos mó sult a bhaint as an tsaol. Ní duine olc mé. Tá grá agam do mo bhean chéile agus cé nach ndeirim léi go minic, tá meas agam uirthi. Tá meas agam ar dhaoine eile fosta. Sceirpí. Gabh mo leithscéal. Gabh mo leithscéal. Bhí mé ag caint fá ríomhairí, sé. Bhuel, rudaí úsáideacha atá ins na ríomhairí, thig linn iad a úsáid fá choinne rudaí áirithe a dhéanamh ach tá fadhbanna leo fosta. Is féidir le daoine mí-úsáid a bhaint as ríomhairí. Is féidir iad a úsáid chun rudaí a dhéanamh nach bhfuil dleathach ná fiú amháin morálach. Is féidir smaointe frith-rialtais a scaipeadh ag úsáid ríomhairí. Is féidir leat teachtaireachtaí a chur agus briseadh isteach i gcórais daoine eile, ar ríomhairí daoine eile. Caithfimid a bheith iontach cúramach nó níl fhios againn cé atá ag coinneáil súil orainn. Bhí an fear beag ag mo leanstan go fóill. isteach go dtí mo chuid oibre. Níor imigh sé uaim ariamh. Agus nuair a ghlac mé an pictiúr seo, thosaigh beirt thurasóir ag amharc orm ag glacadh an phictiúir ach níor dhúirt siad rud ar bith. Sílim go raibh 'fhios acu gurbh fhearr gan a bheith ag cur barraíocht ceisteannaí. Ach ansin fuair mise an suaitheadh a ba mhó den iomlán nuair a tháinig mé air seo. Bhí an fear beag dubh i ndiaidh léimtí amach go dtí foirm úr tríthoiseach. Bhí foirm úr glactha aige. Agus ansin ag an am, sin an t-am a thuig mé c'áit a bhfaca mé roimhe é. Nach gcuireann sé i gcuimhne daoibh an fear beag dearg sin a bhíonns ar na soilse sráide, ar coirnéal gach sráid, a bhíonns ag ráit le daoine stad an t-am ar fad. Bhí siad ag iarraidh mise a thiontáil isteach i nduine acu sin. Bhí eagla orm. Ach an chéad chomhartha eile, an ceann a chas achan rud bunoscionn orm, do raibh sé faidear, fear le ceamara, Ag glacadh pictiúr. Bhuel nuair a ghlac mise an pictiúr seo bhí 'fhios agam ina dhiaidh sin go raibh an scáthán i ndiaidh casadh ormsa agus go raibh siad i ndiaidh eala mhagaidh a dhéanamh domh. Ba mise an t-amadán anseo. Shocraigh mé ag an bhomaite sin casadh ar mo sháil agus dhul 'na bhaile. Ní dheachaigh mé isteach ag obair an lá sin. Ach ar an bhealach 'na bhaile choinnigh mé súil amháin thar mo ghualainn agus bhí mé ag coinneáil súil eile ar na ballaí agus bhí mé ag feiceáil comharthaí achan áit agus fiú faoi mo chosa nuair a bhí mé ag siúl bhí comharthaí. Seo sampla ar na duganna bíonn an comhartha seo le feiceáilt. Anois tá teachtaireacht in Art anseo. Má amharcann muid go cúramach air. Agus seo sampla eile. Caithfidh siad a bheith ag inse rud inteacht dúinn. Agus an ceann deireanach seo. Anois rith mise 'na bhaile. Choinnigh mé mo chloigeann síos ar an dtuigeann agus chuaigh mé isteach 'na bhaile agus dhruid mé an doras.